bisimilahi rahman rahim awuzu bilahi mina shitani razim ne balima maliyɛnw aw bɛ ni ɲankuma depuis aw sigiyɔrɔ la donc an n'aw balimakɛ don danbele depuis paris membre de malien et fier donc n'an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ faransi ma bi lahala min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko min bɛ sen na an bɛ fɛ k'an da don a la ni ala ka jɛ ye ne balimaw k'a dabɔra tugun sabula ka d'a kan don tɛmɛnenw na an y'a fɔ min bɛ jamana se kɔlɔlɔw ma ka jamana se eh, comment dirais lajaba ni fɛnw ma o tɛ fosi ye sariya latilenbaliya jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sariya in tɛ dɔwɛrɛ ye anw bɛɛ de jɛra ka sariya in ta ni maliyɛnden bɛɛ ka laɲini ye sariya in bɛ ta maa minnu fɛ an ka maa sugantininw don waati min na u bɛnn'a kan k'u suganti pour que u ka se ka sariya ta an tɔgɔ la an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ min na ni jamana kɔnɔ den bɛɛ ka kan o sariya ɲɛkɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko pouvoir législatif o de sariya in bɛ ta olu de ye sariya tabagaw ye o depitew ye ni a bɛ ta an ka depite bulonba kɔnɔ a filanan ye min ye o ye pouvoir exécutif ye n'o de ye minnu bɛ sariya minnu tara minnu b'a lawaleya a sabanan n'o b'a datugu n'a bɛ f'o ma pouvoir judiciaire o de ye ka sariya ninnu labato k'u protéger pour que mɔgɔ kana dan sago sariya ninnu kan donc o de la a bɛ fɔ ko bɛɛ dama ka kaɲa sariya ɲɛkɔrɔ o ye kuma de ye kuma min ka di tulo la mais n'an ye kɛwalew ta an b'a dɔn k'a fɔ mali la bɛɛ dama man kɛɲɛ sariya ɲɛkɔrɔ donc ni e ko e b'i faso fɛ e bɛ waso ni faso ye e ye fasoden ɲuman ye cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan nin ko in jɔrɔ kan k'i minɛ sabula ka d'a kan ni jamanakɔnɔdenw ma dama kɛɲɛ sariya ɲɛkɔrɔ o ye injustice ye o ɲɛnawoloma ninnu o bɛ kɛ ka o kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan alors que an dun bɛnn'a kan k'a fɔ ko sariya in a bɛ lawaleya an bɛɛ de la ni maa o maa n'i ye dan sago dan b'i sago foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ ni baden kɔ donc minnu tara pour que k'o sariyaw lawaleya ni o dɔw bɛ taa bɛn an ka jugew ma procureurw magistrats bɛɛ b'a la ka na se polisi gendarmew ani eh, perefɛw ma donc olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o de ye eh, ministre eh, cɛna fɛn cɛna hubert kulubali ye donc cɛna hubert fana ye maa ye min tɛ maa dogolen ye jamana in kɔnɔ a ye kɛwale minnu kɛ ka tɛmɛ donc hali n'an da ma se olu bɛɛ ma bɛɛ kan k'a dɔn ale ye marabaga nasugu min ye o kama fɛn min bɛ ka kɛ kucala bi injustice min bɛ ka kɛ kucala bi sariya sɔsɔ min bɛ ka kɛ kucala bi o tɛ ka sɔsɔ maa wɛrɛ fɛ fo sariya minnu yɛrɛ minnu yɛrɛ kan ka sariya in protéger minnu yɛrɛ ka kɛ ka kɛ sariya in waleyabaga ye olu yɛrɛ de bɛ ka tila k'a sɔsɔ an sigilen ɲɛna bon donc n'o ye faamuyabaliya ye ka d'a kan maliyɛnw an m'a faamu hali bi sinon n'an y'a faamuya sariya in tara anw de tɔgɔ la a kan ka waleya anw de tɔgɔ la a man kan ka kɛ ka dɔ tɔɲɔ ka dɔ minɛ ka di dɔ ma anw bɛɛ sigilen ɲɛna n'an y'a faamuya an bɛ wuli ka mankan kɛ ka kɛlɛ kɛ i y'a faamuya b'a la o sariya masina ye a bɛ labato i b'a fɔ an y'a laɲini cogo min na a sɛbɛnnen bɛ cogo min na minisiri tɛ se k'o bali perezan tɛ se k'o bali depite tɛ se k'o bali perefe tɛ se k'o bali sabula ka d'a kan bɛnkan de don an bɛɛ de jɛra k'a ta n'i y'a ye bi a bɛ ka kɛ sabula ka d'a kan a ma faamuya ka ɲɛ an bolo de o de b'an se nin bɛɛ ma o de la an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an ka se ka wuli a ka se ka faamuya ni sariya a violebaga c'est à dire a sɔsɔbaga taara kɛ a lawaleyabagaw minnu yɛrɛ kan k'a makaran a sɔsɔbaga taara kɛ olu ye o jɔrɔ kan k'an minɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ sira min kan n'an ma nin sira bila n'u ma nin sira bila aa jamana in tɛ basigi dɛ ala k'an kisi o ma an bɛ jamana in basigili de ɲini o de la an bɛ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ an balima minnu m'a faamu an b'a f'u ɲɛna an ka todunkan na mɔgɔ si ma kɛ fɛn ye wali mɔgɔ wɛrɛ ka kan na an nɔrɔlen bɛ walikan na kalabanciya de don minnu bɛ tubabukan fɔ b'a la mɔgɔw ye kalabanciya don dɛ i b'a fɔ todunkan la bɛɛ b'a mɛn kan min na bɛɛ b'a faamuya o faamuyali ka teli donc n'u ye todunkan fɔ la dɔrɔn o ye ka namara de daminɛtɔ filɛ nin ye donc ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma donc min bɛ ka kɛ kucala ko arajo kayira datuguli jo ni jalaki o bɛ kiritigɛbagaw de bolo mais n'a fɔra ko jugement kɛra ko juge yɛrɛ ye yamaruya di ko arajoso ka dayɛlɛ ko perefe ko k'a tɛ dayɛlɛ perefe bɛ sariya sanfɛ wa o ye ɲininkali fɔlɔ o ye ɲininkali gɛlɛnba perefe tɛ sariya sanfɛ hali perezan min yɛrɛ bɛ mali bɛɛ sanfɛ o tɛ sariya sanfɛ perezan yɛrɛ kan sariya kan ka boli perezan kan perezan yɛrɛ kan ka sariya bato mais n'i y'a ye perefe bɛ sariya sɔsɔ a jigi dalen bɛ a ka ɲɛmɔgɔ de kan n'ale ka ɲɛmɔgɔ ye cɛna ibɛri kulubali ni cɛna ibɛri kulubali ni ale yɛrɛ fana kun kɛra maa ye maa min tilennen don ladiri don perefe man ka si a ka pɔsu la o de b'a yira anw na k'a fɔ ale fana ye minisiri ye minisiri min cɛsirilen don eh, bɛɛjɛ fanga ani ka bɛɛ ka hakɛ ka kɛ kelen ye minisiri min cɛsirilen b'o la mais n'i y'a ye perefe in bɛ da ka sunɔgɔ ayiwa an b'a dɔn mali la a bɛ pase cogo min na mais ala ɲɛ bɛ tiɲɛ na ala ka tiɲɛ dɛmɛ o kama maliyɛnw ani dugutigiden bugɔ ka ni sigi tɛ bɛn dugu in a laban n'u denw sera ɲɔgɔn ma ni su bɔra la IBK i ka gɔvɛrɛnaman ka su don dɛ ni su bɔra la abulayi idirisa mayiga i ka gouvernement ka su don dɛ ni su bɔra la mamadu ismail konate i ka su don cɛna hubert kulubali aw ka su don sabula ka da kan fosi ma ɲin'aw fɛ aw ka sariya bato a banna o de ɲinin'aw fɛ o tɛ ko gɛlɛn ye o tɛ ko gɛlɛn ye hɔrɔn fɛ o tɛ ko gɛlɛn ye ladiri fɛ o tɛ ko gɛlɛn ye mɔgɔ min b'a faso fɛ fɛ mais namara a b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ dɛ maliyɛnw ka sabali an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka kɛ jamana in fɛ an ka jamana in basigi parce que o de bɛ an bɛɛ ɲɛ sini ala bɛ bɛɛ ɲininka kelen kelen n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya b'a la i ka kan ka se ka se i ka kow kɛcogo la i ka kan ka se ka se i ka jamana kɔnɔdenw maracogo la o de ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ donc maliyɛnw cɛ muso denmisɛnnin ani makɔrɔba nin fasugu ninnu na n'a ɲinin'aw fɛnɛ fɛ k'aw ka bɔ ni e y'i sigi k'a t'i ɲɛsira la don min na ni turu ser'i ma a a fɛnɛ t'i sigiɲɔgɔn ɲɛsira la dɛ donc sariya latilenbaliya kɔlɔlɔ de don bɛɛ ma jamana kɔnɔden bɛɛ ma parce que n'a jɛra juge la n'a jɛra procureur la n'a jɛra magistrat la namaratɔ la donc a b'a dafa fila la donc a bɛ sigi o sigi la a b'anw de ka sigi la a bɛ diya anw de ye u bɛ nin sariya kolon ninnu ta sinɔn n'an wulila jamakulu la k'a yira k'a fɔ an ma sɔn sariya kolon min tara o sɛbɛnnen tɛ o tɛ bɛnkan ye wa an ma sɔn a ma bi i tɛ yan k'i yɛrɛ sago kɛ parce que an ka juge ninnu talen bɛ yɛrɛ u bɛ yɛrɛ sago kɛ de la donc o yɛrɛ sago kɛ o bɛnna anw de ma mais n'an ko a bɛnna anw ma parce que jamana jama fanba o m'a faamu k'a fɔ ko jaa i bɛ se ka wuli k'a fɔ ko juge kolon ka sariya ma ɲɛ i tɛ jɛn n'a ye bi i tɛ jɛn n'a ye sini foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ parce que caman m'a faamu o dalen bɛ min kan o ye kalanbaliya yɔrɔ ye ani faamuyalibaliya hali ni mɔgɔ ma kalan a bɛ se k'a faamu n'a ɲɛfɔra ɲɛna an ka todunkan na o de la u kɛlen bɛ k'an ka ekɔliw bɛɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye fɛn fɛn ekɔli pibuliki ninnu ye san o san miliyariw bɛ vote ko ka don u la hali furannan tɛ san ka don ekɔli ninnu kɔnɔ donc an bɛɛ sigilen bɛ k'o lajɛ donc olu denw u bɛ taa n'u denw ye ekɔli pirivew la u bɛ taga n'u ye lise pirivew la ka tila ka bɔ n'u ye ka taa jamana kɔ kan u bɛ tila ka na u denw yɛrɛ de bɛ tila ka na olu nɔnɔbila tuguni an sigilen bɛ k'o lajɛ o de la a fɔra an ɲɛna k'an ka wuli an ka kɛlɛ kɛ o sababuya de la an ye ibeka ta parce que an kun b'a dɔn k'a fɔ an y'a dɔn ni dɔnni min ye ko mɔgɔ ko ni i dɔnna ni turuni min ye n'i y'o di k'i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye perezan ta bɛ ɲini ka na kɛ o ye sabula ka d'a kan perezan dɔnna n'a ka katigɛlɛya ani jafarinya ani tiɲɛ de ye donc i taara n'o hakilina nin ye ni e taara ni e nana sɔrɔ e nana sira wɛrɛ ta ka hakilina wɛrɛ ta i dɔnnen tɛ ni turu min ye o de la bi bɛɛ da bɛnnen b'a kan ko ibeka man ɲi ibeka tɛ perezan ɲuman ye hali n'a ye ɲuman kɛ bɛɛ ko k'a man ɲi sabula ka da kan anw jigi bɛ dalen bɛ min kan sira min kan ka sira min taama ni an ye a ma se k'o kɛ bon don na nataw la an da bɛna don a la k'o walawala an yɛrɛ ka faamuyali la mun na perezan ma se k'o siraw tagama sabula ka d'a kan jɛgɛ n b'a fɔ kuma bɛɛ jɛgɛ fanga ye ji de ye n'i ye an ka perezanw fana ye u fana bɛ se ka desiziyɔn dɔw fana ta o y'a ye jama b'i kɔ dɛ n'i ye desiziyɔn ta ni jama t'i kɔ i b'a bila dɛ donc f'an fana k'o yɔrɔw faamu o fana ye don wɛrɛ barow ye mais bi an bɛ don min na bi monsieur le président i k'i ka responsabilité ta ko dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kun fɔ u tɛ ju fɔ parce que fɛn caman bɛ yen a tɛ se e tulo ma e k'a mɛn a tɛ s'i ma i k'a mɛn ka da mun kan u bɛ tiɲɛ dogo bon anw ka video sababu la e bɛ se ka bɔ tiɲɛ caman kalama bon mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɔra nin tiɲɛ kalama ka tila k'a dogo perezan na ala k'i sara n'a ɲɔgɔnna ye donc n'a ni kɔlɔlɔ ser'i ma ala k'a kɛ mɔgɔ fɛnɛ b'a dogo a ɲɛnabɔbaga la i fɛnɛ ka to o dingɛ kɔnɔ o kelen de don bɛlɛni turu don a bɛ se bɛɛ ma kelen kelen an m'a fɔ ko ka mɔgɔ dɛmɛ nkalon kan dɛ ko tiɲɛ kan ni justice ye sɛbɛn bɔ ko ka arajo so dayɛlɛ kucala e perefɛ bɛ wuli k'o tɛ dayɛlɛ ka da mun kan perefɛ jigi dalen bɛ jɔnni kan fo kuma de tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna donc u bɛ min ɲinina ala k'an kisi a ma don o don ni affrontement kɛra nin jamana nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu kelen kɔnɔ aw de ta ye nimisa ye kucalakaw parce que aw de bɛna ɲɔgɔn faga fu fanga in tiɲɛ t'a la a escroc ka ca n'a maa ɲɛnama ye a ye depite minnu ta olu tɛ k'u ka baara kɛ donc u bɛna aw kɔ don ɲɔgɔn ma k'aw bila ka ɲɔgɔn faga aw de ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye aw de ye ɲɔgɔn balimaw ye ko rpm ko dan b'a yɛrɛ ye eh, comment dirais-je la eh, ko arajo ko dan b'a yɛrɛ ye donc an b'a fɔ yɔrɔ min na tiɲɛ bɛ arajo kayira de bolo an ye information minnu sɔrɔ donc an b'a fɛ dɔrɔn tiɲɛ de ka waleya monsieur le président i ka gouvernement an'i yɛrɛ a ye sabali a ye ko to ko k'aw to sabula ka d'a kan hali n'a kɛko ɲuman ka di jamana ɲɛmɔgɔ ye ni premier ministre bɛ k'a kɛ k'a goya donc an bɛ premier ministre de dɔn an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de dɔn parce que e de ye premier ministre ta a ma na n'a yɛrɛ hali bi n'e ko a tɛ si a tɛ si donc n'a ye min kɛ n'o ma kɛ ko kalalama ye i y'a faamuya b'a la n'a tora a place la o bɛnna e ma sinon ministre de la justice bi ko tɛ o kan ka bɔ a place la a mɛnna mɔgɔ minnu ka ɲi ministre de la justice ya la u bɛ jamana in kɔnɔ hɔrɔnw bɛ yen an ka justice kɔnɔ walahi juge tilennenw bɛ yen juge hɔrɔnw bɛ yen juge ladiriw bɛ yen minnu bɛ siran ala ɲɛ n tɛ sɛgɛn a fɔli la ala ko ni mɔgɔ tun bɛ jɔ ale jɔyɔrɔ la diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ kiri tigɛ mɔgɔ kiri tigɛbaa ninnu bɛ jɔ ale jɔyɔrɔ la sabula ka d'a kan olu de bɛ jugement laban o b'ale ala de bolo n'a bɛ f'o ma ko lahara jɔ kɛnɛ donc ala de bɛ kiriw tigɛ ɔ ni diɲɛ kiri tigɛbaga kɛra aw ye aw ma kɛ dɔwɛrɛ ye namaratɔ kɔ ah aw tɛ siran k'aw bɛ sa aw ka tilen a ka jamana in jɔ aw ye maa damadɔ dɔrɔn walahi ninnu tɛ ba kelen bɔ maliyɛn miliyɔn tan ni wolonwula ani a kunkanfɛn n'a fɔra ko mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani buruburunin olu de bɛ ka jamana in firi a kunjugu kan nata kama nafolo kama IBK an y'a f'i ɲɛna don n'a nataw la an da bɛna s'olu fɛnɛ ma i k'a lajɛ i k'a lajɛ i ye layidu min t'an ye n'a bɛɛ ma se ka timɛ ni kuma diyara n'an b'a fɔ fosi yɛrɛ ma k'a la n'a bɔra sɔrɔdasiw ta côté la n'a sera ka timɛ i ka se ka ɲɛ an ma minnu y'an ka faso nafolo suyɛn u donni kaso la o foyi tɛ se anw ma mais u ka minɛ an ka nafolo ninnu ka daraki u la n'u kɛlen bɛ ka taa sow san extérieur la u ka bɔsi u la compte minnu b'u bolo kɔfɛ u ka minɛ u la du min jɔlen b'u bolo bamako u ka minɛ u la immeuble minnu b'u bolo u ye avantage fɛn fɛn sɔrɔ ni nin ye a bɛɛ ka minɛ u la IBK an ye ta n'o hakilina nin ye don n'a nataw la an da bɛna se o fɛnɛ ma émission wɛrɛw la k'a dɔn k'a fɔ ni an ko an tɛ IBK fɛ an bɛ maa min fɛ an k'a ɲini k'o dɔn depuis sisan élection kana bari an na parce que élection min bɛ nalen carte nina ko problème fɛnɛ bɛ yen carte nina ko problème min bɛ yen nɔ ni bɛɛ ma se k'a ka carte nina sɔrɔ yanni élection date cɛ an bɛ gouvernement d'union nationale de kɛ et ça serait sans IBK depuis sisan an kan k'o de kɛ pour que pression ka se ka k'u kan k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ yanni élection don cɛ ni bɛɛ ma se k'i ka carte sɔrɔ yanni élection don cɛ an kan ka ka se k'a fɔ o la an bɛ gouvernement d'union nationale de kɛ président bɛ falen IBK tɛ to président la dɛ ale bɛ bɔ président la an bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛ président ye u ka élection organiser n'a bɛ fɛ ka to président la ka élection organiser a ka carte nina di bɛɛ ma yanni élection cɛ bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la hɛrɛ ni baden kɔnɔ a ka électroniser fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ namara tɛ se ka kɛ min na ayiwa nin tun ye ne ka hakilina ye ka di baden alisilamɛw ani kerecɛnw ani minnu yɛrɛ ma d'ala ko la n'i kɔni ye maliyɛn ye cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan aw bɛɛ lajɛlen maliyɛnya de bi yan nɔ bi an tɛ diinɛ ko kuma la an tɛ dɔwɛrɛ la an bɛ fasoden ɲumanya ni faso in kanu bɛ minnu dusukun na n'a fɔra k'a ka bɔ ka manifester n'an bɛ bɔ tiɲɛ kan aw ka ye a kɛnɛ kan faso in ka jɔ parce que faso bɛ mɔgɔ minnu bolo ninnu tɛ miiri a marabagajugu ninnu u tɛ miiri n'a fɔra k'u tɛ miiri bɛɛ tɛ bɛɛ tɛ walahi hɔrɔn bɛ gouvernement in na hɔrɔn bɛ gouvernement in na olu bɛ jamana in fɛ minnu tɛ fɛ a ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ walahi ala k'aw kɔ bɔ fiɲɛ la minnu tɛ fɛ jamana in ka jɔ ni aw b'a mara la bi aw tɛ fɛ tiɲɛ ka dɔn jamana kɔnɔdenw fɛ yarabi ala k'aw kɔ bɔ fiɲɛ la jamana in ala k'a marali nɔgɔya a kanu bɛ minnu dusukun na ye a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ne balimaw